ewe echetaba achịcha nke bụ ma m chụwa odo ọ bụ eke ole ụbọchị ihe furu ihe furu onye akpọkwara Pọl apụọla onye akpọrọ Pọl ọ pụọla ya kwa onye akpọrọ Mathias ịdọnta ya Mathias ekweghị agala Mathias mata mata mata ya ọzọ ya mata na leta ya iwe Igbo bụ Igbo ekele m unu a ka bụkwa nwanne m nwoke NDS Opinion TV onye na-ewetere unu uche nke ya ee ọ bụghị ihe ọhụrụ ọ bụkwara ihe kwesịrị ijikọ n'ụwa anya na nwanne nwoke a na-akpọ Mathias Ezeakụ onye ọdịnala onye ọdịnala ya na nwanne nwoke nwee case nwee okwu ya ga-ewega ya n'ụlọ nga ga kpọrọ ya ndị uwe ojii ma ga kpọrọ ya ndị DSS ma ga kpọrọ ya ndị army a gwara onye nwanne ya nwoke onye ya na nwanne nwoke nwere nsogbu n'ọdịnala ya were aga na ọgbakọ ụmụnna ọgbakọ ndị nze na ọzọ ọgbakọ ndị ọdịnala e lebara ya anya mana ịhụ na ka ahụ eri anaghị eri onwe ha mana nke Mathias na-erizi onwe ya ee ebe Mathias na nwanne nwoke a na-akpọ alụsị egwu n'ihi na alụsị egwu gwara ya okwu dị aṅaa ya eji- ya egosikwa alụsị egwu na na e nwere bụ nwa mfụ ba anyị gawala ụlọ ụlọ ndị uwe ojii gakwa gaa gbaa ya akwụkwọ onye ọkaikpe abịa nye ya ihe a na-akpọ ịsav ịsav akwụkwọ a sava alụsị egwu akwụkwọ mara ha kwa ishe mma ha ya na asa nko si aga ya ya bịa dọrọ ishe si o nwee ihe mere o nwee ihe mere ya Mathias eche na ọ alụsị egwu ọ- ọ ma ihe gbasara ya ee ma ya jiri bịala ụbọchị taa i lee anya na ihe onyonyo ị ga-ahụ ọgbakọ ndị mmadụ gbakọrọ n'otu otu ọnụmara ma otu ebe nke a bụ ọgbakọ ọdịnala nke Mathias Ezeaku maka aga m akpọ ya chọọchị m kpọọ ya chọọchị ugbu a na ya kwere otu ihe ọ chọga achọga ọ chọtala ihe ee ịma nke bụ eziokwu na kristianiti atụmatụ na otu ha nọ n'efere mba ụwa ị chọọ ka ị nweta ndị ga-esowe ozugbo sozie gị ama ma ọ bụ ndị ga-ekwu okwu kọtọ ụka ya ndị mmadụ ga-akwụnyere gị hmm? ee Mathias ọ na-ekwu asị m na eziokwu anọ na ụfọdụ ihe nke ọ na-ekwu mana o nwee ote mmadụ ga-esi ebe akwa enyi ya wee yizie ka ọ ya egburu o nwee ote dimkpa ga-esi ebe akwa enyi ya wee yizie ka ọ ya wa gburu Mathias na-ebu agha imegide ofeke ndị ụkọchukwu maọbụ ndị amụma chizie ka a hazi ma ndị Igbo sị mmadụ na-esi na mmarata anwụrụ bazi ime ahịa Mathias gaziri ịmara anwụrụ chizie ka ha bazi ime ahịa fufu adịba Rochas sị Rochas Okorocha sị na e nwere e nwee ara iberibe nwezie iberiberism nwanne bembembem ara dịkwala ụdị na ụdị e nwere ara ikuku iku ara ibibe nwee ara echiche echiche so Mathias nwere ebe ọ kanyere ọ kanyere ara ara ikuku iku na ara ibibe ibibe ee gịnị ka ihe jiri bịa ya n'ọgbakọ ị ga-ahụ ị ga-ahụ na Mathias akpọkọla ndị kwenyere ya zukọ na-enwezi ọgbakọ ha ka amazi ma ọ n'ọgbakọ mitin ụmụnna na ka ọgbakọ okpukpere ụmụnna ka ọgbakọ oriri ụmụnna ka ọgbakọ abalị ọgbakọ a ga-agba ka ka ke ọ kanival ka ebe gị eh, nke a meziri ebe a bịara agụzi nke ụzọ ụmụ nwaanyị dịla agụ dụkwa ya ejikwala nwayọọ nwayọọ na-abịakwa ahịa ọ maghị ụzọ dukwa ya ụzọ eze ọgwụ ga-adị ka anyị tolu Chineke egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela nku kwaa ya mmadụ amakwana mgbe ọ na-eji ama onwe ya ikpe matayas sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela nku kwaa ya ngwalụ matayas nku ga-eji akwala gị n'oge a maka a na-aga gụlụ wee buso gị ụka agha so ụka ga-ala na ọ wụ ihe ndị ọcha wetara mana ahụrụ m maịk ị ji ekwu okwu ugbu a bụkwa ndị ọcha wetara ogwe ma ọ bụ mmadụ ụlọ ụkwụ ga agbanwe esi ije ya ga ala ya ndị ọzọ ụcha ya ndị ọcha nwetara ị chọrọ imekọrọ ihe ọbara na ọ ga nwotu ụlọ mere ugbu a na ụmụ nwaanyị ewere ihe kebishi obi ee were ọja dịrị dịka ndị ala agbammoge mmabishi mbele ala ukwu ee gbaracha ahụ ụkwụ ala kee isi isi isi isi isi adamma kwe ma isi adamma nke isi adamma ee ekeji isi adamma werezie ya bata ndị nna eyiri ama akwa ee ee ndị ọgwa ndị ụzara ndị ụda ọzara ndị ọgọ bọnụ nga ha ewerecha nzu tebisie isi anya kpuruzie okpu mmemme na ndị gị ga-ekpuru okpu mmemme na oji na ọcha iji gosikwala ihe ihe emege gị elewekwala gị jikere ka otu onye ishi ọgọ mmụọ mana gị bịa bịa yirizie dịka iyichi ite sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela nku kwaa ya nke eziokwu na e nwere freedom of worship e nwere ikikere okpukpere nke onye ọbụla nwere m chọrọ ịgọ mmụọ m agọọ mmụọ gọọ isi m chọrọ ikpekwara ụka m ekpe ekpere n'isi m chọrọ ife omenala m fe omenala efeshi ike m chọrọ ife osimiri m fe na-efeshi ike ee matayas sị echizila onwe gị ụra anakwala onwe gị ụra abalị na ị chọrọ ịchụ ụka ị ga-achụrụ ụka ụka karịrị gị ka m kwukwara otu ihe ọ bụrụ ihe ihe ụka na-emetela ihe na ndụ a kemgbe ụka malitere ikwusa okwu udo na ịgbasa udo na ịhụnanya if Christianity was unable to achieve absolute peace in our society Omenala can never achieve one quarter of what Christianity was able to achieve. Yeah?